Я дадэжьхэр зытета лъагъуэм теувэжауэ зекӏуэ гъуэгукӏэ зоныкъуэкъу щӏэблэщӏэр. Зекӏуэ кӏэщӏхэмкӏэ зэрапх къалэшхуэхэри къуажэ цӏыкӏухэри. Икӏи тхыдэ напэкӏуэцӏу гъэхэм къыхонэр. Зекӏуэ гъуэгу теува дэтхэнэри ирешажьэр япэ итахэм я джэ макъым. А зэманым щыӏа зэхэтыкӏэмрэ ӏуэху зехьэкӏэмрэ мащӏэу пэгъунэгъу хуохъуж, щӏылъэр я уэншэкурэ уафэр я тепӏэну, Гъуэгу нашэкъашэ куэд къызэпызыча я адэжьхэм я теплъэри нэгум къыщӏоувэжыр. Къуажэ зэпыщӏэ зекӏуэ кӏэщӏым хэтащ шууей тӏощӏрэ тхурэ, пщэдджыжьым Хъумэрэн цӏыкӏу и деж къыщежьэри, губгъуэкӏэрэ къызэпачащ километр блыщӏым щӏигъу, пщыхьэщхьэ хуэгъазэуи Хъумэрэныжь къуажэм къыдэхьахэщ. Жэщыр щрахьэкӏащ къалэжь и лъабжьэм зыщызыубгъуа къуажэм и куэщӏ исхэу, Псыжьыпс уэрыр я уэрэду. Хэгъэрейхэм я шыуан лэгъупым дыгъуаси хуэдэу хьэщӏэнышыр къыщокъуалъэр, адэкӏэ зызыгъэпсэхужа шыхэр шууейхэм хуэмурэ зэрагъэпэщыж. Зекӏуэ кӏэщӏым етӏуанэ махуэр зэхаублэр шурылъэс джэгуу, абы хэтыну, хьэщӏэхэм я къару ирапщытыну, я зэфӏэкӏ ягъэлъагъуэну къекӏуэлӏахэщ хэгъэрей къуажэм и ини цӏыкӏуи. Къэкӏуахэри икӏи езэшауэ къэсахэкъым. Я ӏэпкълъэпкъыр зэтеубыдауэ пумэ щолгъуэ къэсахэр. Къедгъэблэгъахэр, зэбгъэдэсахэр, хъыбар ӏэджэ зэрызэжетӏа, нэӏуасэ зэрыхуэхъуахэр. Щӏалэхэм уащыгуфӏыкӏыр зы, ауэ шыхэр адыгэшрэ плъагъумэ, уи гур зэщӏегъанэ, моуэ узэщӏегъаплъэ. Зэрыщӏэнхэу, зэрылъытэнхэу, яфӏ ягъэлъэгъуэну, щӏэблэщӏэр ягъэгушхуэну гъуэгу техьахэм Я ӏуэхур дэзыӏыгъахэм ящыщщ нэхъыжьыфӏхэри, къуэш республикэхэм къикӏа хьэщӏэхэри. Сахыхьа, сэри сахэплъэн щӏалэгъуалэм я зэхэзэзэкӏуэкӏэ, я шым зекӏуэкӏэ. Хуабжьу си гуапэ хъуащ щӏалэгъуалэр, шым зета лъэпкъ зэрылъагъухэр Адыгейм къикӏахэщ, Къэбэрдейм къикӏахэщ. Хуабжьу дахуэарэзыуэ щӏалэгъуалэр. Шыри зэрахь адыгэ хабзэр. япэ итыращи я хабзэ яужь. Модэ зекӏуэ зыхыхьэху мис мы щӏалэ цӏыкӏу къекӏуэлӏахэри йохъуапсэ, ехъуэпса нэужь хэт фащэ жи, хэт шы жи, адыгэ ӏуэхур ящымыгъупщэжу нэхъ и ӏуэху зэрызэрахуэн яужь йохьэ. Дэри зэрыхъукӏэ щапхъэ тэмэм дгъэлъэгъуэну и ӏуэху зыдохуэ. Нобэрей махуэ къэунэхуам и къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувыжар Хъумэрэныжьым и ныбжьыщӏэхэр гъэгушхуэныр, адыгэшым дегъэхьэхыныр арати, япэу ахэр пкъо лъагэ джафэм и щхьэ дыдэм нэс ӏэпцӏэлъапцӏэу дэпщеинымкӏэ зэпоуэхэр.

Адэкӏэ хьэщӏэхэри хэгъэрейхэри сабийхэри къару илъхьэпӏэ зэрыщӏахэщ, кӏапсэлъэфкӏэ зэныкъуэкъуахэщ. ӏэпщэ зэпеӏэм и дежи къэгъэлэн лъагэу. Жьы ӏурыхьэгъуэ зрагъэгъуэтри адэкӏэ къыпидзащ акъыл зэпеуэм. Адыгэ уанэм и зэхэлъыкӏэ-къэпсыкӏэр хэт нэхъыфӏу ищӏэми къыщӏагъэщащ, жьэр-псэррэ зэкӏэлъыкӏуэу абдеж къахэжаныкӏащ Шыбзыхъуэхэ Эмир.

Быдын, езыр шыныбэпх, лъэрыгъыпс, лъэрыгъ, ахъмэт цӏыкӏу, уанэгу щӏэдз упщӏэ. Аращ а зэхэлъыр. А пхъэр зэрыщӏар жыпӏэ? Пхъэр дейрэ пхъэщабэрэ сымыгъуэщэжым. Сабийхэм нэхъ гъэщӏэгъуэн дыдэ ящыхъуахэм ящыщщ ныпзэфӏэхь зэпеуэр. Абдежщ Адыгэшым и дахагъымрэ и зэфӏэкӏымрэ шууейхэм я ӏэкӏуэлъакӏуагъымрэ нэхъыбэу къыздагъэлъэгъуар. Шурылъэс джэгукӏэ дахэ къэзгъэлъэгъуахэу ялъытащ Адыгейм къикӏа Лӏыщэхэ Жамболэтрэ Хъумэрэн дэс Лъэпсырокъуэ Токъанрэ. Мы жэщ махуэр къриубыдэу зэфӏэха ӏуэхуфӏым хуэгъэзауэ и еплъыкӏэ къыжиӏащ республикэм и Шууей Хасэм хэт Астэжь Амир, шурылъэс джэгум къыхэжаныкӏа дэтхэнэми, Хасащхьэм къыбгъэдэкӏыу шым дызэрахьэ ӏэпслъэпсхэри саугъэт хуащӏахэщ. Хъумэрын цӏыкӏу тхым дыкъыдэкӏа иужькӏэ Къубинэкӏэ дыкъыдыхьэ. Къубинэми хуабжьу дагъэлъэпӏа, зэман димэщӏами хуабжьу дагъэлъэпӏа. Абы иужькӏэрэ Важнэ и щхьэм дыкъыдэкӏи, жьэгъу лъапсэм дыщӏэтурэ къуажэм дыкъыдыхьэжа. О, дыгуэпа къыдэха гъэ щӏэблэхэми щапхъэ дахэ ялъагъуу. Ара абы и мыхьэнэр? Щэджэгъуэнэужь хъуауэ шухэр зекӏуэ гъуэгум тоувэжхэр. Адыгэшыр псэуэ зыӏут лъэпкъым и щӏэблэм нобэ къуажэ къудейхэракъым зэрапхыр, атӏэ тхыдэ гъуэгу гуащӏэхэр зыкӏуэцӏрыкӏа лӏэщӏыгъуэхэри къызэщӏакъуэж. Бзэр, хабзэр, лъэпкъ лъагъуныгъэр зи ӏэдэжу блэкӏамрэ къэкӏуэнымрэ зи нобэм щӏыхь пылъу щызекӏуэхэм я гъуэгури махуэщ икӏи нэхущ. Адыгэшым и дахагъымрэ и зэфӏэкӏымрэ нэрылъагъу зыхуэхъу щӏэблэм я гум щыщӏэнэр мы псэущхьэ телъыджэхэм хуащӏ лъагъуныгъэм и мафӏэ закъуэракъым. Ар лъэпкъ лъагъуныгъэщ, хэку лъагъуныгъэщ.